Псэм ипэ напэ жызыӏэ адыгэр зэи уанэгу кърагъэкӏакъым, я хэкур къазэун мурад яӏэу къебгъэрыкӏуэу щыта бийхэм. Абы къыхэкӏкӏэ Я лӏыгъэр зынэсыр куэдрэ ягъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъухэм. Иужьрей илъэсищэ хуэдизым и гугъу пщӏымэ, адыгэхэр жыджэру хэтащ япэ етӏуанэ дунейпсо зауэхэм, япон зауэм, абхъаз-куржы зауэм, Афганистаным щекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэм. Иджыпсту Урысей Федерацэм и дзэм хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэм къэрал гъунапкъэхэр яхъумэ. Хэкум къулыкъу хуэщӏэныр мыхьэнэ иныщэ зиӏэ ӏуэхугъуэщ. Иджыпсту къыдэкӏуэтей щӏэблэм абы къикӏыр зэхищӏыкӏыу къэгъэхъунри лэжьыгъэшхуэщ. Къэралыр пхъуму щытмэ, Уэ пхъумэр хэт? Пхъумэр, укъызыхэкӏа лъэпкъ, уи адэ, уи анэ, узэрыс щӏыпӏэр. Мис ахэр бохъумэ. Къэралыр сохъумэ жыпӏэ щхьэкӏэ ар зыпкърыпхыу щытмэ, псори хэтщ абы. Уи анэри, уи адэри, укъэзылъхуари, уи благъэхэрикӏ, укъызыхэкӏа лъэпкъри, укъызыхэкӏа республикэри, ущыпсэу къэралри, Абы сыт хуэдэ мылъку илъмикӏ, сыт хуэдэ цӏыху ису щытмикӏ, ар пхъумура? Абы нэгъэ нэхъ ӏэщӏагъэ мыхьэнэшхуэ зиӏэ сэ сщӏэӏым. ӏэщӏагъэ псори фӏыщ. ӏэщӏагъэ псорикӏ тэмэму бгъэзащӏэу щытмэ, мыхьэнэшхуэ иӏэ. Ауэ сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ къэралым цӏыху исым имыгъэзащӏэу щытмикӏ, абы и ӏэщӏагъэ иӏэр тэмэму ищӏын папщӏэ пхъумэн хуейт.
Сэ Германием службэ щесхьэкӏа пщӏейрэ плӏы, пщӏейрэ хы илъэсхэм. Абы щыгъуэ пэж жытӏэнщи, Германием щыӏа ди дзэ советскэ дзэр абы нэхъ лъэщ армэм диӏэу щытакъым икӏи фӏыуэ дагъэхьэзыру щыта абы нэмыщӏ Нэхъыфӏ дыдэу ӏэщэ къежьэри сытри псори абыкӏэ кӏуэу щыта, абы щыгъуэ пэплъэт Европэм дей зауэм къыщежьэну я гугъэу мис апхуэдэу щытати. А жаӏэ псор модэ щӏалэгъуалэр армэ кӏуэну хуейӏым, патриотизмыр ауэду яӏэӏым. Пэжӏым ар. Сэ фӏыуэ сощӏэ щӏалэгъуалэр, щӏалэгъуалэр ӏейуэраӏым. Сыт хуэдэ зэманми щӏалэр щӏалэу щыта. Сыт хуэдэ зэманми. Ауэ а щӏалэгъуалэр зыгъасэхэм а щӏалэгъуалэм я нэӏэ тету щыщытым дей щӏалэгъуалэр тэмэм мэхъу. Зы мы зэман тӏэкӏу щыӏащ абы, девяносто третий, второй по двухтысячный год жыпӏэу щытмэ, а минитӏым илъэсыр щынэсам щыгъуэ. Вакуум тӏэкӏу иӏа мо? Иджысту щӏалэгъуалэр пэрыщӏагъ хэмылъу сэ игукӏи и псэкӏи служит ищӏыну хуейт. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, щӏалэгъуалэм къагурыӏуа япэрауэ абы цӏыху тэмэм къызэрыхэкӏыр служит зыщӏым. Етӏуанэу уеплъмэ, къагуроӏуэ закон щыӏэщ абы теухуауи, а законым ипкъ иту абы уи ӏыхьэ хэлъын хуей зэхъумэн. Уэ укъыщалъхуа къэралыр пхъумэжын зэрыхуейр къагуроӏуэ щӏалэгъуалэм. Сэ сыдэщыӏар Энгельс, Саратовскэ область. Абы КМБ-м направить дащӏри, абы мазэ дыщыӏащ. Абы подготовкэ духа нэужькӏэ Рязань направить дащӏа. И Рязань мазибгъукӏэ дыщыӏэри, абы къыщынэмыщӏа Чукоткэм дыкӏуа. Жыжьэщ, щӏыӏэщ, ауэ.

Советскэ армэм сыщыӏэ щытам щыгъуэ сэ си ныбжьхэми нэхъыжьхэми ящӏэж армэм щымыӏа щӏалэм хъыджэбзыпхъэм яфӏэемыкӏут зыгуэркӏэ ну бгъэдыхьэн сытыну сэ сщӏэрэ мыр лӏыкъым мыр армэм щыӏакъым жаӏэу ар щӏыжысӏэр иджы Алыхьым жимыӏэ дыхуейкъым дэ зауэ къэхъунуи нэгъуэщӏынуи ауэ иджысту зэманыр гугъущ зэманыр мес дунейр зыхэзэрыхьауэ щытщи Пщэдей къэхъунур нобэ ди гу къэмыкӏыххэр къэхъункӏэ хъунущи, ди щӏалэгъуалэри ди лъэпкъри дыдейм нэужь Урысей Федерацэм исхэри псорикӏи хуэхьэзыру щытым нэхъыфӏщ. Ар барон фон Бисмарк жиӏауэ щыта, Мамыру щытыну ухуейуэ щытым, зауэм хуэхьэзыру щытын хуей, жери. Абы къикӏ мыщэу псомикӏи ӏэщэ тӏыгъыу ракетэхэм, танкхэм дису дыщытын хуей жысӏэракъым, ауэ ди жагъуэгъу зыкъоми дунейм тетщ, ди къэралми Къыттемыуэн щхьэ зауэ къэмыхъун щхьэ абы дынэмысын щхьэ нэхъ быду мис апхуэдэу гъэсэныгъэкӏи дзэм теухуауикӏи мыкӏэ ди щытыкӏэмкӏи гъэсэныгъэ нэхъыбэ диӏыху нэхъ тэмэмщ нэхъ мамыр урысыбзэкӏэ жысӏынщи шанс нэхъыбэ къыдет мамыру декӏуэкӏыну. Цӏыхур зыгъасэу офицеру абы служит зыщӏым и гугъу сымыщӏу а рядовой солдату сэ призывкӏэ армым кӏуауэ служит зыщӏыр Япэм щыгъуэ илъэсищу щыта иужькӏэ тӏу хъуа иджысту зы илъэсщ. А щыри тӏури дэзгъэхунщ а зы илъэс къудейм зихъуэжау ар къегъэзэж здикӏа. Сыт щхьэ жыпӏэмэ цӏыхур зэрогъэсэж зэгъусэурэ. Иджысту мы зэман дызыхэтым национальностым теухуау зыкъом жаӏэ, ау. А армэ служит зыщӏам ар псори къыгурыӏуагъэу кӏуэж. Сэ къызэрыслъытэмкӏэ цӏыхухъур армэм къулыкъущӏэ кӏуэмэ абы куэд къыхех. Псалъэм папщӏэ ну илъэситӏ сыщыӏащи, а илъэситӏым къриубыдэу нэхъ цӏыхухъу. Цӏыхухъу къысхищӏыкӏауэ сэ къызолъытэ. Уи анэ-уи адэр, ну, зэман гуэркӏэ уобгынэри, абы уокӏуэ, ар плъагъукъым. Анэ-адэр дэӏэпыкъуэгъуу уимыӏэу уэ езым уи щхьэкӏэ, ну, ухэтщ а къомым. Аращи, абы физическэкӏи, акъылкӏи куэд къыхэпхыу къызолъытэ. Сэ пэжу жысӏынщи, зыкӏи сыщӏегъуэжкъым армэм сызэрыщыӏамкӏэ. Къэпщӏэм нэмыщӏ, уагъасэм нэмыщӏ, абы нэужь цӏыху хэтыкӏэ, цӏыху бгъэдыхьэкӏэ сытхэм зыбогъасэ абы. Уи адэ-уи анэр къыпщхьэщыткъыми, уэ езыр цӏыхумэ узэрыхэтыныр, нэхъыжьымэ узэрыбгъэдыхьэн, сэ сщӏэрэ, ӏуэхухэр зэрызэфӏэбгъэкӏын, мис ахэм уосэри, зыри мыхьэнэ имыӏэу сэ илъэситӏыр кӏуэдауэ къэзбжкъым, зэхыбох иныкъуэм дей, а, илъэситӏыр кӏуэда, ну, иджыпсту илъэсщ, япэм щыгъуэ илъэситӏ. Армэм зэрыщыӏар илъэситӏ аращти мыхьэнэ имыӏэу кӏуэдауэ сыту ябжу сыту сэ апхуэдэу къэслъытэкъым. Псори къызогъанэри цӏыху хэтыкӏэм зыбогъасэ. Уэ езыр щӏалэу армэм удокӏри лӏы ухъуауэ укъокӏуэж. Иджыпсту сэ школыр къэзухыу сэ, дэнэ укӏуэн жаӏэу къызэупщӏамэ, и щхьэр къабзэу военное училище сыкӏуэнт. Иджы служить сщӏынт, абыкӏэ зыкӏи сыщӏегъуэжкъым щхьэ, япэрауэ гугъущ, ӏэщӏагъэр гугъущ. Дзэм ухэту, къэралыр зэрыпхъумэным, хъумэным яужь уиту, ӏэщэр тэмэму къызэрыпхъу. къызэрыбгъэсэбэпынур абы теухуауэ ар гугъущ зыхэмылъу. Иужьрей илъэсхэм кърагъэжьэж Совет Союз зэманым щыӏауэ щыта ӏуэхугъуэхэр, абыхэм ящыщщ щӏалэгъуалэм ГТО жыхуиӏэр ятыныр. Нэхъыжьыӏуэхэм зэпеуэу яту щыта ГТО мардэхэр иджырей щӏалэгъуалэм я гъащӏэм лъэбыдэкӏэ хоувэж.
Щӏалэгъуалэр гъэсэным теухуауэ.

Абы теухуауэ етӏуанэу а ГТО жыхуиӏэри ар ӏейуэ щытакъым япэм щыгъуэ. Ну, тӏэкӏу дэхуауэ къыщӏэкӏри иджыпсту фӏыр къегъэзэжын хуей. Иджыпсту уегупсысу щытмэ, къэралрикӏ, властырикӏ хуэм цӏыкӏуурэ а фӏыр восстанавливать ящӏ. Пэжщ арикӏ. ГТО-р япэм щыгъуэ ГТО-р. Зэхьэзэхуэ щӏекӏуэкӏыр ар пхуэтынуратэкъым, ар псоми яхуэтырт почти. Зэхьэзэхуэ щӏекӏуэкӏыр первой степени, второй, третий степени жаӏи щыӏащи. А первэр уи бгъэгум хэлъу щытмэ, уэ уи узыншагъэр тэмэму, уи гур абы хэту, дэнэ уагъакӏуэу щытмикӏ, дзэм ухэтми, дэнэ укӏуэу щытмикӏ, ар зэрыпхузэфӏэкӏынур абы къигъэлъагъуэт а значокым. Первой степени, значит, щы плӏыкӏэ Уэ нэхъ хьэзырт. Третьей степеныр элементарнэу ар псоми яӏэт. Иджыпсту абы къигъэзэжащи, ари идогъэкӏуэкӏ учебнэ заведениехэм, доплъри, нэхъыфӏ хъуу хъуа, нэхъыфӏ хъуа хэпщӏыкӏыу. Дяпэкӏэ илъэс зыщыплӏ, зытхух дэкӏмэ, а ГТО-р зымытыфын къыхэмыкӏыу хъуну си гугъэщ сэ. Сэ си гуапэу нобэ вжесӏэфыну ӏуэхугъуэфӏ куэд щокӏуэкӏ ди республикэм. Вот кадетский школэ ар щыӏэщ. Дэ абы куэдрэ докӏуэ, дахуозэ, ди офицерхэр запаса ди гъусэу. Абы и мыхьэнэшхуэ иӏэщ, абыхэм ялъагъу Къэбэрдей-Балъкъэрым ветерану исщ, ди гуапэ зэрыхъущи, минитӏым нэблагъэ, ветерану, служить ящӏауэ, заслуженнэхэу, звание генерал, полковник, подполковник, майор. Абыхэм. Куэд ялъэгъуащ, куэд къагуроӏуэ абы теухуауэ, абы ялъэгъуа щӏэныгъэ яӏэхэр, опытхэр абы ирагъэлъагъу жраӏэ. Итӏанэ школхэми икӏи щӏалэгъуалэм дахуозэ куэд День призывника жыхуиӏэр, ар къэмыс щӏыкӏэ. ӏуэху куэд йокӏуэкӏ, къэса нэужьи лъапӏэу ирагъэкӏуэкӏ, щӏалэгъуалэр абы йоплъ, нэхъ къагуроӏуэ. Хабзэ зэрыхъуащи, бжьыхьэ къэсыхункӏэ щӏалэхэр дзэм къулыкъу щащӏыну ираджэр. Бгъущӏ гъэхэм щыгъуэ къанэ щӏагъуэ щымыӏэу дашэу щытами, иджыпсту дзэм ираджэхэм я бжыгъэр фӏыуэ кӏэрыхуащ. Ди щӏалэхэр адрейхэм ещхьу, ди къэралым и къалэ нэхъ ин щыӏэхэм псоми тедгуэшэнущ. Ростов щыщӏэдзауэ Хабаровск нэс къалэу щыӏэм кӏуэнухьэщ. Ди щӏалэхэм служить щащӏынущ ди къэралым дзэу лӏэужьыгъуэу иӏэхэм щыщхьэм хэтынухьэщ. Иджыпсту Нацгвардие жаӏэри щӏэуэ и цӏэ яхъуэжауэ абы хэтынущ, сухопутнэ войскахэм хэтынущ, псым тетынухьэщ. десантнэ войскахэми хэтынухэщ. Къапщыщтым псоми дзэу диӏэхэм ди щӏалэхэм служить щащӏынущ. Нобэ идогъажьэ дэ цӏыху пщыкӏуий Национальной гвардие жыхуиӏэ войскам догъакӏуэхэр. Ахэр кӏуэнущ къапщыщтым Пермь, Рязань, Казань, Брянск, Астрахань. и Волгоград къэралым Алыхь шыкуркӏэ ди щӏалэхэр зыхуеину зыри къимыгъанэу ирет, и щыгъын хуабэ, щӏэщӏалъхьэ тӏуащӏэу, вакъэхэр хуабэщ. Мастэ-ӏуданэ нэгъунэ къэралым ирет, я шхыныгъуэкӏи зыскӏи хуэмырыкъуу ежьэнухэщ. Дыщогугъ тэмэму ящӏу, илъэс дэкӏыу ди щӏалэхэм узыншэу, дахэу тхуагъэзэжыну. Нобэ адэ-анэхэми сехъуэхъуну сыхуейт. Дэтхэнэ адэ-анэм щӏэгузавэр бынащи, я бын нобэ ежьэхэм узыншэ цӏыкӏуу илъэс дэкӏыу щыгуфӏыкӏын Тхьэм ищӏхэ. Мы бжьыхьэм дэ щиблым нэс къыдатащ, гъатхэм щих дэдгъэкӏауэращ. Мис ди щӏалэ дзэм къулыкъу щызыщӏэхэм, иджыпсту щыӏэхэм я фӏыгъэкӏэ ди армэм дэдгъэкӏыну щӏалэгъуалэри хэхъурэ макӏуэ. Щищым щӏэдзауэ щытащ дэ илъэситӏ япэкӏэ нобэ къыздэсым щиблым дынэса. Ипэкӏи дыщогугъ, мис мы нобэ ежьэ щӏалэхэм ӏэджи елъытащ, абыхэм зэрызыкъагъэлъагъуэм елъытауэ дэ адрей местэхэри къыдатынущ, командирхэм ди щӏалэхэр нэхъыбэр ягу ирохь абы и фӏыгъэкӏэ я бжыгъэ, ди цӏыху къащтэну а бжыгъэхэр къыщӏагъурэ макӏуэ. Дзэм къулыкъу щащӏыну ираджэхэм я бжыгъэр зэрыкӏэрыхуам, адэ-анэхэри, езы щӏалэхэри тогузэвыхь. Ауэ къэрал псор мамыру псэуным пыщӏа ӏуэхугъуэхэм щхьэщылъэфауэ, ӏэпэдэгъэлэлу дауикӏ убгъэдыхьэ хъунукъым. Пэжу,
япэм щыгъуэ мин зытӏу дэкӏыу щытатэмэ ди республикэм, иджысту тӏу-щыкӏэ нэхъ мащӏэ хъуа дэкӏыр. Ауэ зыкъомкӏэ упсысмэ, ари пэж сыт щхьэ жыпӏэмэ, дзэм хэт цӏыхухэр, абы я ӏэщэхэр щӏэныгъэ зыгуэр уиӏэн хуейщ. Уи узыншагъэр тэмэму щытын хуейщ, арыншэу, ар къыпхуэгъэсэбэпынукъым хьэмэрэ пхузехьэнукъым. Иджы служить зыщӏыну армэм дэкӏ щӏалэгъуалэр къыхахыр. Ухуеймэ, ар ӏэщӏагъэу зэбгъэгъуэтыну щытмэ, школым щыщӏэбдзэн хуей илъэс зыщыплӏ иӏэу узыншагъэм укӏэлъыплъу, уи щӏэныгъэм хэбгъахуэу. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, Сэ служить сщӏынущ жыпӏэ щхьэкӏэ абыкӏэ зэфӏэкӏрэ, уэ ухьэзыру щытын хуей. Уи щхьэм итымкӏэ, уи ӏэпкълъэпкъыр узыншэу, ар уэ жыпӏэкӏэ къэхъукъым, абы утелэжьыхьын хуей, ар тынш. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, мыузыншэр куэдщ иджысту. ӏыхьэ плӏанэр узыншэкъым, кӏуэну хуейуэ, ауэ и узыншагъэм къезэгърэ. Ар и ныкъуэм къагурыӏуэкъым, ди анэхэм къагурыӏуэкъым. Кӏэлъыплъкъым я узыншагъэм, я щытыкӏэм, еджэкӏэм кӏэлъыплъхьэкъым. Школым кӏуэмэ, хъарзэн макӏуэ, жари, ауэ дэ дыщеджэм щыгъуэ, школым зы махуэ укъанэу щытмэ, ар дауэ зэрыжыпӏэну, зыгуэр къэ, зы бэлыхь къэхъуам хуэдэу, школым щылажьэ учительхьэрикӏ, адэ-анэхьэрикӏ абы егупсысырти, щхьэ умыкӏуарэ, жари, е къошхыдэт, е. Зыгуэрхэр къыбжаӏэрт уигу иримыхьыну, зэрыжаӏэращи, конкурс хъуа игисту. Ар пэж хьэмэ пцӏы жыпӏэмэ, къызэрыхахыр нэхъыфӏщ, щхьэ жыпӏэмэ, умыузыншэу абы укӏуэмэ, пхузэфӏэкӏынукъым, абы бгъэзэщӏэныр гугъущ, лэжьыгъэ гугъущ. Сэ исту жысыфынур зы, адыгэр сыт щыгъуи зауэлӏу щыта, армэ ӏуэхукӏэ пасэрей зэманми, мис иужьрей зэманми къикӏуэту зэи щытакъым, мис хэку зауэшхуэми, мыкӏэ Афганистан жыпӏэми, Абхазми, сытми нэгъуэщӏыпӏэ щызэуами, Напэр траха, я лъэпкъым и напэр зэи трахакъыми, мис апхуэдэу зы щхьэи фымышыну армэм фыкӏуэ. Тэмэму лӏы хуэдэу фыщыӏэ, лӏы хуэдэу зыкъэвгъэлъагъуэ, лӏы хуэдэу фыкъэкӏуэж. Сыт щыгъуикӏи зыгуэр фщӏэным ипэкӏэ фыгупсысэн хуей, фэр фи щытыкӏэмкӏэ, фи лъэпкъым, фи унагъуэм, фи унэцӏэм зэреплъынур. Адыгэу уи закъуэу ущыӏэу щытмэ, уэркӏэ адыгэ псом щхьэикӏи ягугъэнущ апхуэдэу и щытыкӏэр. Ӏейуэ зыкъэбгъэлъагъуэм ӏейкӏэ къыдэплъынущ. Фӏыуэ зыкъэбгъэлъагъуэм, о, мис адыгэлӏу щыӏа, вот, кабардинец был там адыг был, зыжраӏэнур апхуэдэу жаӏэнущ. Ар армэм советскэ зэманми апхуэдэ къабзэу къекӏуэкӏыу щыта, истуикӏи ара. Уей, щӏалэгъуалэр абы кӏуамэ, игисту дауэ щытми нэхъыфӏтэм, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, илъэс дгъэкӏуэдыну дыхуейкъым, сыт жаӏэ, сэ илъэситӏым схиубыда. Сэ илъэситӏым схиубыдащи, зыкӏи сыщӏегъуэжкъым зэрыщыӏамкӏэ. Цӏыху куэд слъэгъуа, цӏыху куэд зэзгъэцӏыхуа, Игистуи а цӏыхухэм садоуэршэр, мыдэ Иркутск жыпӏэми сэ сщӏэрэ, Чукотка дыдэм жыпӏэу щытми, мыкӏэ, ну, куэдым, иджыри къэс садоуэршэр, куэд зэзгъэцӏыхуа, абы къыщынэмыщӏа цӏыхум и хьэлыр нэхъ къыбгурыӏуэу мэхъу, абы укӏуа нэужькӏэ, цӏыху куэд зыбогъэлъагъу, ныбжьэгъу куэд къыпхуэхъури, уей укӏуэм нэхъыфӏым, Алыхьым жиӏэм, укӏуэм нэхъыфӏщ, мыдей щомылъагъун куэд щыплъагъуну.
Сехъуэхъуну сыхуей щӏалэгъуалэм. Ахэр зыгъасэми, абы теухуэу абыхэми я ӏуэхур тэмэму зэфӏэкӏыну, езы щӏалэгъуалэр тэмэму къэхъуну, узыншэу, акъылыфӏу, служить ящӏыну, ӏэщӏагъэу къыхэсхыну жызыӏэм и ӏуэхур тэмэму зэфӏэкӏыу, военнэ училищыр къиухыу, ар ӏэщӏагъэ хуэхъуауэ, и бынунагъуэ тэмэму иӏыгъыу къэралым. мыхьэнэшхуэ къыхуихьу дзэм хэту служить ищӏыну, амкӏэ сохъуэхъу. Щэкӏуэгъуэм и пщыкӏутхум дзэм къулыкъу щащӏыну дашхэм я махуэщ. Сыт хуэдэ зэман къэмыхъуами, уи щӏыналъэр, уи лъэпкъыр, уи унагъуэр пхъумэжыныр мыхьэнэ ин дыдэ зыпылъ ӏуэхугъуэу щытынущ. Щыӏэ хъункъым мамырыгъэр щытепщэ къэрал ущыпсэуным нэхърэ нэхъыфӏ. Урысей Федерацэр апхуэдэу щытыныр куэдкӏэ зэлъытар мэфэкӏхэр зытеухуахэращи, дохъуахъуэ, ӏэщэр ди куэдми Ар къыщӏэтщтэн щхьэусыгъуэ димыӏэну.